Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ, ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, anyị ka na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ihe m ji bịa n'ụtụtụ a bụ achọrọ m ịkọlụ attention ndị Igbo anyị ọkachasị bloggers, content creators, ndị nọ na social media. Achọrọ m ịkọlụ attention anyị to the propaganda, serious propaganda e bido buwe against us kemgbe 2014 ruo kịta. And these propagandas because na-respond to them, ya na-amụta ihe ọzọ. achọrọ m ka m mee ka unu ghọta na ihe causekwara the war ha ji wee nweta attention ndị obodo ndị ọcha ndị ọzọ the west and the middle east ha ji kwado naijiria wụ- naijiria wụ ndị a nụrụ olu ha with propaganda na ashị ha tụrụ remember propaganda wụ na ọ wụ igbo coup and na e gburu ndị muslim ha were nke ahụ nweta sympathy ndị eh, muslims o wee hụ na igbo coup cause a sị igbo dominance ha were nweta sympathy ndị west already anyị na ndị west ahụgo anyị as ndị ma ihe ndị siri ike ndị dị stubborn na-achụ ihe ha na-eme anyị e builduo this narrative were ya lụso anyị agha anyị enwetaghị support the team lụrụ agha anụnwa ị ma na Gowon na Awolowo bịara plan all that war now Tinubu eh, President Tinubu na President Muhammadu Buhari bịakwa together with the same agenda now n'uche nke m from investigation m na-eme o doona m anya now na that jihad was actually that eh, genocide was actually a continuation of jihad mana due to otu ụwa ji saa anya they can't carry out jihad like that so ha werezie any opportunity were ya na-egbu ka e gbukpọọ Christians ọ kwa ya ka e bidokwara ugbu a now these two teams e nwere a set ọ dịkwa ka ihe ga-awụ ndị muslim because most of them na-eme ihe na yoruba land wụ ndị muslim ihe anyị nwa bụ ndị igbo na-aghọtahụ na yoruba actually a muslim state ndị muslim dị 60 to 70 percent while christian dị ebe 40 to 30 percent so we don't know this for so e nwere serious alliance between the north and the west due to that islam ha nwere

mana South Africa in fact ha megidere ya nke wụ na ha na-abakwu na platforms na other countries joinụọ in discussions in fact ọ Yoruba person gara na platform ebe ndị South Africa na-eme na ọ ndị Igbo na-commit crimes na South Africa so ha gbuo ndị Igbo ọọzi ebe ahụ ka anyị nọ mara mgbe e bidozi this attacks na ndị Igbo all through all these things ka ihe a bịara pụtawazi anyị wee chọpụta na ha agaala na mba dị iche iche ibu this propaganda nke mekwara na Ghana is part of that propaganda so ihe m ji wee kpọ anyị ugbu a now wụ na ndị anyị na ha na-alụkwanụ ugbu a awụhụzi ndị ugwu no ndị ala and ọ propaganda ọ ga-awụzi propaganda anyị agaghị eso ha with propaganda no anyị ga-eso ha with what we do now wụ na onye ọbụla bụ onye Igbo nwere access to social media ọkachasị the bloggers the content creators please use your platform to expose the truth i am not in support of um, attack you are stupid you are a terror adịghị ekwu ụdị okwu ahụ ihe anyị na-eji wee kwuo okwu a ga-ege ege ga make sense so i think i implore our bloggers to pick up most of ndị a na-ekwu okwu a were nwayọọ mee ya analyze maka okwu ha na-agbakacha ahụ ọ na-agbawa obi so don't respond to what i do m gechaa ya mgbe ahụ iwe na-ewe m note the point hapụ ya gawa ebe m na-aga ga nwere onwe m obi aṅụrị you know m pụtazie m cool down note my point because that is what I want to start doing now to be responding because the more agbara ha nkịtị ha na-esel ihe ha na-esel ugbu a na ndị Igbo wụ the problem of eh, Nigeria anyị ma ndị problem of Nigeria ndị Igbo anyị ma anyị ji blueprint ihe na-eme na Nigeria anyị ma ọ wụ anyị nọ at the grassroots na-atụtụ ihe na-adafusi n'ala ọ ha bu ego ha bu oil ha bu government ha ji ihe niile anyị wụ ndị na-atụtụ atụtụ so ndị ahụ nọkwa n'okpuru na-atụtụ we have informations of ihe na-eme na Nigeria so we need to educate fellow Nigerians kịta na ike agwụla ndị Nigeria Nigeria na-achọzi inye ha na-agbakasị arụ na-achọ good governance so ha ebidogo with recruit sha um, eh, content creators ha abaga na social media na-atụ asị ị wụrụ onye igbo ọbụla na-eme i gechaa ihe gị gafere ị wụrụ nwa afọ igbo ṅụju mmiri ara afọ because when the attack comes ha agaghị achọ ịma ma ị sara ha okwu ma ị saghị ha okwu so the best ọ wụ nga ndị igbo 1000 gbakọrọ agbakọ baa na social media nya mgbe ọbụla i mepere social media scroll gị hụ mgbe onye igbo na-akọwa one thing or the other I am sure na eziokwu ga-apụta ihe I am sure by iwepụtasị eziokwu na Nigeria ga-ama truly ndị bụ problem of Nigeria ee eh, ka anyị kọwara ha na ndị agbata obi anyị bụ ndị South South ndị minority nọ among us ha na ndị Igbo alụbeghị ọgụ for the first time ka anyị kọtara ha ebe a na-alụkarị ọgụ ebe a na-egbukarị ndị mmadụ ka anyị kọtara ha na ndị Igbo bịa Lagos ka anyị gwa ha na Lagos state government should open up ego ole ha na-anata in tax na Ojo Alaba international market we build it by ourselves ka anyị kọtara ha ego ole ha na-anata in tax na trade fair ka anyị kọtara ha ego ole ha na-anata in tax na Coker market na Ladipo market all the markets all over Nigeria we are contributing ka anyị gwa ha ego ole ndị Lagos na-anata ndị Igbo na tenement rate then anyị kọwa ole ndị Yoruba nwetara n'ala Igbo ka anyị kọwa ole ka anyị gwa ha ego ole a na-anata in tax ndị Hausa na Kano from ndị Igbo ka a gbakọọ nnọọ kọwata ndị na-enye aka ndị bara uru ha sị gịnị ka anyị na-eweta to the table then ka anyị gwa ha na e nwere the biggest gas depot deposit in Imo State ka anyị gwa ha na Abia then ka anyị gwazie ha na 85 percent of Rivers State wụ ndị igbo igbo speaking at least ka anyị kọwara ha na ihe e jikwa na-ama ebe onye si wụ asụsụ ọ na-asụ ka anyị kọwachara ha na ha kiriri anyị to the point wụ na onye igbo na-edeny ya ya awụghị ndị igbo na nga ndị delta chọrọ ịdeny na ha awụghị ndị igbo gaa ka ha kele ha ka ha gburu 1000 people armless ka anyị kọwachara ha na ha commit war crimes n'ala igbo ka anyị kọwara ha na ha use hunger as a weapon of war we have a lot ga dig out ka anyị shanụ ha okwu all bloggers ọbụm blog thumbs up to you sawan eh, brain jotter sabinus ngwa unu ha na-awụrụ bloggers every day meenụ one thing in defense of your nation agala akọ ọnụ onye idide enweghị ebe o ruru anyị na ha ịkọ ọnụ but just to set the record straight ndewo